Good morning, all of you. ụtụtụ ọma nụ ụtụtụ ọma nụ ndị Igbo ụtụtụ tata dịrị anyị mma ụtụtụ maa mma taa tata bụ ụtụtụ nkwọ ụtụtụ nkwọ maalụ gị mma gị bụ onye ọma na-ege m ntị ụtụtụ tata gazielụ gị tata bụ afịa nkwọ n'anị igbo ebe na ebe ị nọ were na-anụ onu m asị m ọmaka meelụ gị n'ụbọsị tata onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ ọkija ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti cheta na ọ bụ otu akara ekwentị ka m nwere bụ whatsapp nọmba m 081 861 13606 ọmaka bịa na-ele gị tata gị bụ onye igbo udo bịa dịrị gị daalụ rinne ama m na unu bọlụ chi tata ọfụma ị gọgokwa ọjị ụtụtụ tata ị kpọkugokwa ndị mbụ na ndị egede ị kpọkugokwa owu mmụọ na nnụ mmụọ ị kpọkugokwa ezumezu na ọra mmụọ ndị igbo ji eme mmụọ ọmaka meelụ gị tata ee ya gazie tata bụ ụbọsị nkwọ tata bụ ikuku taa bụ ụbọsị ndị ikuku tata bụ ikuku nkwọ nkwọ tata maalụ gị mma ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ụtụtụ ọma nụ achọrọ m ikwu okwu n'ihe a na-akpọ ancestral blessing ancestral blessing ị ma na mgbe ọbụla a na-agwa gị maka ancestral curse a na-agwa gị gị kpebe ekpere gị cancel ba gị bind ba gị rebuke be your ancestors a na-agwa gị okwu ancestral curse abịara m ịgwa gị n'ụtụtụ a na enwere ihe a na-akpọ ancestral blessing ngọzi si n'aka ndị nna nna ngọzi si na ntọala gị ngọzi si na ezinna gị enwere ihe a na-akpọ ancestral blessing ka ị ga-esi wee nweta ancestral blessing a ịrecognize ya your ancestors ịrecognize ya ndị mbụ na ndị egede ịrecognize ya ọra mmụọ gị na fa so fa ga-emelụ gị ihe ha ga-emelụ gị amala ịgbakụta ihe gị na ha so azụ ịgbakụta mmụọ ndị gị na ha so azụ ọnọdụ ama adịrị gị mma enwere blessing si from your ancestors everything is not about curse ihe niile abụrọ curse asị gị bind ba asị gị cast ba gị wepụ ife nna nna gị ha gị bind ba ikenga nna gị gị were ọfọ nna gị ka ibufuo ọtụtụ family nọ n'agbụ tata ọtụtụ family nọ n'ihe isi ike ọtụtụ family nọ n'ọnọdụ gbaghalịa ọtụtụ family nọ n'ọnọdụ ọjọọ ha nọ n'ọnọdụ nke dị ụtọ na ha a brainwash fa akụziri ha brainwash ya fa na-agwa ha maka ancestral curse ihe m bịara taa ka m gwa gị bụ na enwere ancestral blessing enwere ife ọma nna gị meta n'ụwa wee nwụ ihe ọbụla abụrọ ihe ọjọọ ihe ọbụla abụrọ njọ enwere ezigbo ife nna nna ha metalụ ibunyite ikenga ndị nna nna gị ha gọzie gị ọdịnala dịbalụ gboo ọdịnala amaka ọdịnala bụ ụzọ ndụ ekwena mmadụ ghọrịa gị deceivuo gị ekwena mmadụ sị gị na ịmarọ ife ị na-eme gị rapụ ihe ị na-eme gị rapụ ife nna nna ha gị kporo ihe nna nna ha ka ikpofuo gị chịfuo ọdịnala nna gị fa ime ntu ọ ga-afịa gị arụ ime ntu a ị ga-anọ n'ụta ime ntu a ị ga-anọ n'ihe ihele Chinemerem Esther Joseph I love you too nne ihe ọma meelụ gị nwaanyị dị mma ihe ọbụla bụ echiche obi gị ndị mmụọ mee ya ezumezu mmụọ gọzie gị ihe ọma meelụ gị Christian Ezilo original black boogie odogwu ka ị bụ ịkara aka nwanne ya dịrị gị na mma onye gboo igbo ee ụtụtụ ọma goodness faith ụtụtụ dịrị anyị mma tata ihe m bịara ka m gwa gị tata bụ na enwere blessings of your ancestors ị recognize ya ọ dịrị gị mma mana ị were ya tụsa n'akụkụ sị na o nwere ife ọ bụ ịnọ n'ihe ihere ịnọ ịnọ n'ihe akwa nna gị fa nna nna gị fa ndị gbara ọbara ndị tara afụfụ na ezi nna gị ndị na-agọlụ chukwu ndị na-agọlụ mmụọ ịnọkata ịhịakwa ha ịnọkata igbuolu nna gị ihe ekwena ka mmadụ sị gị na ọ ihe ndị ihe ndị ihe ndị ọjọọ mana ọ ihe ndị ọdịnala ụwa kịta afụzi onye na-eme ọdịnala dịka onye na-eme alụ a na-asị na onye a na ọ mara ihe ọ na-eme na ọ ihe ndị fetish kedu onye gwara gị ọdịnala dịbakwanụ gboo gboo gboo isoluzie ọ dịrị gị mma isoluzie enwere ihe ịchọ n'ọdịnala ịma na-afụ enwere ihe ị na-achọ ịma mfụ n'ọdịnala ma ịkwụdosi ike iwere eziokwu were bịa n'ọdịnala ihe ọma ga-emelụ gị mana iwere ntụgharị na ngwugharị iwere aghụghọ wee bịakwute mmụọ mmụọ ewere aghụghọ na-eso gị ụfọdụ ya bụ ndị ga-abịa n'ọdịnala akwasịalụ ha ụzọ n'ọdịnala ha ejebezie n'ụka ha je ebe afụ enye testimony mana o dolu gị anya ebe ịnọ wee nwee nzọpụta o dolu gị anya ebe ịnọ wee fụ ife mana dị ụtọ ihe mmadụ ga-ekwu izobe mmụọ mmụọ ezobe gị ikpuchie mmụọ mmụọ ekpuchie gị mana ikwupụta pụta ife emena ifele ada eme ifele ada eme ifele n'ọlụ a ọ bụrụ na akpọrọ gị ọkpụkpọ oku eze nwaanyị pụta ife ị na-eme ọdịnala ndị be nna gị ama na ị na-eme ọdịnala ndị be di gị amara ọdịnala gị abụna sọsọ ọdịnala facebook ọdịnala gị abụna ọdịnala sọsọ facebook facebook ọdịnala abịa na ọdịnala abịa na facebook ị bụrụ onye ọdịnala ị na-eme nkụzi mana abịa na be di gị onwere onye ma gị as onye ọdịnala abịa na be nna gị onwere onye ma gị as onye ọdịnala ị ga-afụ mmụọ ga na-aghọ gị aghụghọ mmụọ ama nkwe wepụta obi n'ebe ị nọ maka na ị na-ezobe fa mana iwepụta obi gị na-eso mmụọ mmụọ emelụ gị ihe ọdịnala bụ gradual nwayọọ nwayọọ ka o ji etolite ọ bụrọ magic anyị adịghị eme magic ebe a anyị abụrọ magician

it happened to me it, it must surely happen to you when you have faith in what you are doing iwere okwukwe bịa were ezi obi were obi dị ọcha mmụọ ga-echeta gị mmụọ ga-ebuli gị elu mana ị na-ele anya n'azụ akpọ gị ọrụ ị na-edebe ya n'ụzọ aghụghọ akpọọ gị dibịa akpọọ gị eze nwaanyị were aghụghọ bịa iwere ụzọ aghụghọ wee na-eso mmụọ mmụọ ewere aghụghọ na-eme gị ihe ịma mpụta ife ị na-eche ihe mmadụ ga-ekwu ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ dibịa akpọrọ gị ọrụ eze nwaanyị ị ka na-ene anya ihe nwanne ga-ekwu ma nwanne ibidoberọ mmụọ mee gị ihe ikpolu nwanne debe n'akụkụ chụba akara gị ikpolu nwanne debe n'akụkụ chụba ihe na-eme gị ị nwere onwe gị ifu blessing a na-ekwu oluo gị alụ ifu blessing a na-ekwu ọbịa n'ụzọ gị ụzọ gị emeghepụ ihe ọma enwe ike batara ebe ị nọ ọ dịrị gị na mma ọnụ kwuru njọ n'isi gị ekwuo mma ihe ọ sọrọ gị na-achọ ị na-achọ ego ọ bụ nwa ka ị na-achọ mmụọ ga-eme ya o nwerọ ihe nyịrị ha n'omume na iwere obi ọcha na iwere obi ndidi na-eso fa nwayọ nwayọ maka ịrapụ fa since ịgbakụtara mmụọ gị na fa na-eso azụ ịrapụrụ mmụọ gị na fa na-eso na-eso ndị ụka ịbatazie na ịgbakpute n'ọdịnala mmụọ ga-esikwa ntu a na-ene gị mmụọ ga-ejikwa nwayọ na-ene gị ka ha mata obi gị ka ha malụ ka isi kwado ka mmụọ malụ ka isi bịa ka ha malụ ihe ijiri maka ya bịa mmụọ ga-eji nwayọ na-eso gị ọ bụrụ na mmụọ chọpụta na obi gị dị ọcha na iji obiọma bịa mmụọ ga-ebinye gị na-ekwena onye ọbụna deceivuo gị ọfọ dị be nna gị bụ na ị tufulu etufu jee kwachie ọfọ nna gị ọfọ nna gị ị tufuru etufu ga-edebe gị n'ọnọdụ ịma ntụba anya n'ụwa a ọfọ nna gị ị kpọrọ ihe ị sị na ọ ihe ndị mgbe gboo na ị sago anya na ị malụgo ihe kịta ndị ụka agwa gị na-enwe na ancestral curse gị rapụ ya na ọ curse jụọ fa sị fa nna gị ya na nna nna gị o nwere ife ọfafa ihe ọma ha meta they must have done good o nwere ezigbo ihe ha metalụ n'ụwa wee nwụ kwesịrị ịkwalụ gị ụzọ kwesịrị ibunye gị enu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ihe ọwụna abụrọ curse enwere blessing si ga-abịalụ gị ma ị acknowledge your root enwere ike ị na-agbagharị na-alụ ọlụ na-agagharị na-achọ solution ọ bụ na ihe mmụọ na-atụ n'anya n'aka gị bụ ka ị acknowledge fa ọ bụ na ihe mmụọ na-atụ n'anya- na-atụ anya n'aka gị bụ ka ị kweta na fa nọ ka ha meelu gị ihe ụfọdụ gbusisiri osisi dị na be ha e nwere osisi nna nna gị ha osisi ndị gboo bịalụ wee bụrụ ndo na family ijebezi agwa gị na